balima an ni ɲakuma ala ka nɛɛma ani a ka hɛra o ka to an bɛɛ kelen kelen fɛ an matigi yesu kirisita tɔgɔ la nin waati la an bɛ fɛ ka baro kɛ fɛn min kan o ye jurumu ko ye jurumu bɛ bange fɛn min na an bɛna kuma o de kan jurumu kɔlɔlɔ ye mun ye an ka ɲɛnamaya la jurumu ye mun de lase anw ma an bɛ fɛ ka kuma o de kan nka yanni an ka don kuma na an bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ lajɛ bibili kɔnɔ o bɛ min fɔ an ye an bɛ fɛ k'o lamɛn bibili kɔnɔ cɛ dɔ de be yen o tɔgɔ ko adam ani a muso ye awa olu de ye an fa ni an baw ye olu de ye cɛ fɔlɔ ani muso fɔlɔw ye ala ye olu de da u ye den sɔrɔ ka tɔgɔ da ko kayɛn u ye den filanan sɔrɔ ka tɔgɔ da ko abɛl u fila bɛɛ kun be baara kɛ ani u y'a latigɛ ka saraka bɔ ala ye kayɛn comme o ye sɛnɛkɛla de ye a y'a ka sɛnɛfɛnw ta a ye saraka bɔ abɛl o bɛ bagan de gɛn abɛl a fana ye a ka bagandenw la dɔw ta ka saraka bɔ ala ye kayɛn o ka saraka ma ja ala ye nka abɛl ta jara ala ye ala ye abɛl ka saraka minɛ mais a ma kayɛn ka saraka minɛ keleya nana don kayɛn na kayɛn nana dimi a dɔgɔnin kɔrɔ kɔmi u kun bɛ kungokolo kɔnɔ a y'a dɔgɔnin minɛ k'a faga ala y'a ɲininka kayɛn e dɔgɔnin abɛl bɛ min a ye ala jaabi ko ne de ye ne dɔgɔnin kɔlɔsiba ye wa ne t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na nka ala y'a fɔ kayɛn ye ko i dɔgɔnin dugukolo ye da yɛlɛ ka i dɔgɔnin joli min min dɛ o dugukolo kasira fo ne y'a kasikan mɛn ne na dugukolo danga i ye a filɛ nin ye jurumu kɔlɔlɔ fɔlɔ bibili kɔnɔ o ye saya ye kayɛn y'a a dɔgɔni faga kayɛn ye a dɔgɔni minɛ juguya la kayɛn kelera a dɔgɔni abɛl la fo saya nana bange o la an bɛ se ka mun fɔ nin na an bɛ se ka fɛn min ye bi nin ye yɔrɔ a bɔra bibili kɔnɔ a mɛnna dɔɔni a kɛra a mɛnna mais an ka diɲɛ kɔnɔ bi an ka ɲɛnamayaw la bi jurumu kosɔn fɛn jumɛn jumɛn de sera an ma fɛn jumɛn jumɛn de bɛ ka kɛ an ka ɲɛnamayaw la fɛn fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔnfaga ye kayɛn y'a a dɔgɔnin abɛl faga nka an b'a ye nin diɲɛ kɔnɔ fana fagaliw cayara ɔ i ka bolofɛn nɔfɛ u bɛ na i nɔfɛ f'i ka so kɔnɔ ka i faga ɔ o ɲɔgɔnna kow ka ca fɛn filanan fana o ye juguya ye an b'a ye diɲɛ kɔnɔ sisan juguya cayara an tɛ ɲɔgɔn kanu tugun an tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni o fana ye jurumu eh, kɔlɔlɔ dɔ ye ani fɛn wɛrɛ fana bɛ yen o min ye wari kanuya ye mɔgɔ adamadenw ye wari kanu hali hali u mɔgɔɲɔgɔn u ye wari fisaya ni mɔgɔɲɔgɔnw ye u bɛ fɛn bɛɛ kɛ walisa ka wari sɔrɔ cogo bɛɛ ka ɲi ni wari bɛ sɔrɔ ɔ fɛn wɛrɛ fana bɛ yen o ye nege juguya ye an bɛ nege fɛn jugu nɔfɛ an negew ka jugu an mana fɛn o fɛn min ye an bɛ nege o nɔfɛ fo fɛn wɛrɛw bɛ bange o la o fana ye jurumu kɔlɔlɔ ye fɛn wɛrɛ fana bɛ yen o ye kuncɛbaya ye an bɛ kuncɛbaya ye an ka ɲɛnɛmayaw la ɔ nin fɛnw ninnu bɛɛ nin dɔrɔn tɛ fɛnw ka ca nin diɲɛ kɔnɔ nin bɛɛ ye jurumu kɔlɔlɔ ye jurumu de ye nin bɛɛ bange ni jurumu ye nin bɛɛ bange an bɛna kɛ cogo di walisa cɛlabɔni ka don an ni ɲɔgɔn eh, an ni ala cɛ an bɛna kɛ cogo di walisa sini ala ka eh, sɔn anw ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ la an bɛna kɛ cogo di walisa ka an kunmabɔ an tɛna se ka baara baara kɛ min bɛ se ka an kunmabɔ an tɛna se ka kuma fɔ k'a fɔ ko nin diyara ala ye ala ka an eh, kunmabɔ ala ka ne ni aw dɛmɛ an ka se ka faamuyali sɔrɔ walisa jurumu kɔlɔlɔ ye min ye an b'o dɔn ka ban walisa an ka se ka an yɛrɛ di ala ma walisa an ka se ka kisili sɔrɔ kisili sɔrɔ cogo an bɛn'o ye siɲɛ wɛrɛ ala ka duba ne ni aw bɛɛ kelen kelen ye ala ka a ka hɛra di an bɛɛ kelen kelen ma an matigi yesu krista tɔgɔ la amina